Tá sé deimhnithe ag Aire na Gaeltachta Pat Carey go Nuacht TG4 inniu go mbeidh toghcháin ann le comhaltaí a thoghadh ar bhord nua Údarás na Gaeilge agus na Gaeltachta. Bhí amhras ann an dtarlódh sé sin mar nach raibh aon tagairt do thoghcháin an bhoird sa Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge. Nuair a foilsíodh Dréacht Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge ag deireadh 2009, scríobhadh ann go mbeadh Bord an Údarás nua a thiocfadh i gcomharbacht ar Údarás na Gaeltachta, comhdhéanta d'ionadaithe tofa agus de chomhaltaí a cheapfadh an tAire. Ach nuair a d'fhoilsigh Aire na Gaeltachta Pat Carey an straitéis chríochnúil an mhí seo caite, bhí aon tagairt d'ionadaithe tofa fágtha ar lár! Ag tagairt dó seo ag an am, deir Cathaoirleach an Údaráis Liam Ó Cuinneagáin gur cúis imní a bhí ann go raibh an chuma air nach mbeadh ionadaithe tofa ar bhord nua Údarás na Gaeilge agus na Gaeltachta agus nár mhaith leis go n-imeodh an bord ó bheith ina bhord daonlathach, a deir sé. Ach inniu, mar fhreagra ar cheist ó Nuacht, d'eisigh an tAire Carey ráiteas ag tabhairt le fios go bhfuil sé i gceist aige go mbeadh ionadaíocht thofa ar an Údarás nuair a thabharfar reachtaíocht nua isteach chun athstruchtúrú a dhéanamh air. Dúirt an tAire go raibh sé i gceist aige seo a dhéanamh mar go raibh an ghné dhaonlathach den Údarás fíorthábhachtach a deir sé. Deir sé go socródh an reachtaíocht nua an córas is éifeachtaí chun sin a dhéanamh. Sílim mar dhuine go sé an-tábhachtach go mbeadh comhaltaí tofa ar Údarás na Gaeltachta mar ciallaíonn sé go mbeidh níos mó trédhearcacht ann agus go mbeidh níos mó freagracht ó thaobh an daonlathas ann agus mar sin tá lúcháir orainn gur éist an tAire Carey le Guth na Gaeltachta agus leis na grúpaí eile A d'iarr go mbeadh seo curtha in san reachtaíocht. Tuigtear do Nuacht go mbainfeadh aon toghcháin le comhaltaí Gaeltachta amháin agus gur ceapacháin rialtais a bheidh i gcomhaltaí taobh amuigh den Ghaeltacht. Rónán Mac Con Iomaire, Nuacht TG4. D'fháiltigh Cathaoirleach Údarás na Gaeltachta, Liam Ó Cuinneagáin, roimh fhógra an Aire inniu go mbeadh gné thofa ag baint le structúr Bhord an Údaráis. Seo mar a labhair sé le Áine Ní Bhreisleáin níos luaithe. Sílim go bhfuil an ráiteas a chuir an tAire amach ar maidin iontach dearfach ar fad, go háirithe nuair atá sé ag rá aige go bhfuil an Roinn ag obair go gníomhach ar an reachtaíocht úr mar bhí muid ag iarraidh go mbeadh rudaí ag bogadh ar aghaidh go tapaidh agus is léir go bhfuil agus chomh maith leis sin go mbeidh an réamhobair le feiceáil go luath. Ach tá muid iontach sásta ar fad go bhfuil sé ráite aige go bhfanfaidh an gné daonlathach. i struchtúr Údarás na Gaeltachta mar sílim go bhfuil sin iontach tábhachtach do phobail Ghaeltachta go bhfuil glór ag na pobail sin ag an leibhéal boird. Ach an síleann an cathaoirleach anois go gcaithfear athraithe a chur i bhfeidhm i struchtúr agus i méid an bhoird? Bhuel sílim gurb é an rud is tábhachtaí ná go bhfuil ionadaíocht ar an bhord atá tofa ag na pobail Ghaeltachta agus dar ndóigh beidh ionadaíocht ó na háisínteachtaí náisiúnta chomh maith agus tá sé le hoibriú amach cén dóigh a dhéanfaidh sin ach tá muidinne iontach sásta ar fad go bhfuil an ghné daonlathach ag dul a fhanacht. Buailfidh Príomhfheidhmeannach agus Cathaoirleach Údarás na Gaeltachta leis an Aire Carey chun an scéala seo a phlé níos moille an tseachtain seo. Áine Ní Bhreisleáin, Nuacht TG4.